So, tá áthas an domhain a bheith anseo inniu agus bhain mé taitneamh as na caint uilig agus an ceol agus anois ag deireadh an lá, Tá caint faoi Maths agaibh chun cabhair a thabhairt daoibh dul in bhur gcodladh. So, just, tá a lán rudaí le thaispeáint agam anois agus ar dtús caithfidh mé a rá, tá brón orm fá dtaobh de mo chuid Gaeilge. Bhí Gaeilge maith go leor agam deich bliain ó shin ach anois tá na focail ag teacht ar ais go sciopaí inniu ach tá a lán caillte i mo cheann áit eicínt ach beidh sé agam maidin amárach is dóigh. Em so just tá mé just chun caint ar cúpla rudaí, teicneolaíochta agus rudaí mar sin ach seo turas beag just tá mé chun cur síos a dhéanamh ar tacaíocht mhatamaitic em agus cad is brí leis sin i Maigh Nuad eh ar an eh teicneolaíocht a úsáidimid sa Maths Support Centre. Cur síos ar na hacmhainní atá ar fáil do na mic léinn, mic léinn uilig agus beagáinín ar na buntáistí agus na míbhuntáistí. Now bhí daoine níos fearr ná liomsa ag labhairt faoi teicneolaíocht níos luaithe. Tá fadhb mór in Éirinn agus ar fud an domhain le maths. Agus tá a lán páistí ag teacht isteach go dtí na hollscoil agus níl an thuiscint acu. Tá na marks acu ón Ardteist so tá an level acu, b'fhéidir tá ard level B nó C acu agus tá cuid acu maith go leor ach níl an thuiscint acu. Tá siad tar éis, tá a lán acu tar éis an maths a fhoghlaim ach níl an tuiscint acu. agus is fadhb mhór an é. Ar dtús, déanann níos mó mic léinn maths don Ardteist ná ábhar ar bith eile. Déanann níos mó mic léinn maths. Agus ansin, san ollscoil, déanann níos mó mic léinn maths gan rogha ná ábhar ar bith eile. So innealtóireacht, caithfidh sé math a dhéanamh sa chéad bhliain san ollscoil. Oideachas, caithfidh sé math a dhéanamh. Airgeadais agus rudaí mar sin, caithfidh sé matamaitice a dhéanamh. Agus is fadhb mhór ann. Níl na hollscoil ag iarraidh an caighdeán a ísliú. So táimid ag iarraidh an chéim a thabhairt dóibh ach nílimid ag iarraidh an caighdeán a ísliú agus sé an fáth go bhfuil tacaíocht ann. Tá a lán tacaíocht ann den chuid is mó d'ollscoil chun cabhair a thabhairt dóibh. So cabhair a thabhairt do duine ar bith, sin Má Nuad, le fadhbanna atá acu sa maths. Tá fianaise againn agus. beidh sé againn ar bomaite go ndéanann na mic léinn i bhfad níos fearr ina gcuid scrúduithe, go háirithe na mic léinn laga. Sin iad na mic léinn a théanns go dtí an Maths Support Centre. So téann sí achan lá agus diaidh ar ndiaidh tagann feabhsú ar a cuid maths. Ach tá fadhb againn na mic léinn a Bíonn imní orthu. Sin an rud is fearr. Níl siad ag iarraidh ceist a chur ormsa nó duine ar bith. Listen, ní thuigim an rud sin. Agus bíonn eagla orthu agus caithfidh mé rud éigin a dhéanamh faoi é agus is cuma faoin rud sin. So, seo sampla de mac léinn amháin tar éis an chéad bhliain, just, tá sé i mBéarla, just, cha rabh mé chun é a aistriú.

roimhe sin just bhí eagla uirthi just but bhí bhí muid in ann an confidence a thabhairt di so seo just sampla amháin níl mé chun math ar bith a múineadh daoibh inniu b'fhéidir sampla amháin is dóigh seo just an fianaise an chéad bhliain eolaíocht 08 Agus sin é an an Ardteist, so an leibhéal Ardteist, Higher A, Ordinary D. Seo é an an marc ag deireadh an chéad bhliain do na na na daoine eh nach raibh ag dul go dtí agus cha raibh like Higher A is cuma faoi sin, bhí sé maith go leor. Ach thíos ansin, Ordinary Level B, seo an an marc, de ghnáth do na daoine nach dtéanns go dtí an tacaíocht ach ansin sin an marc do na daoine a théann achan seachtain so tá sé sin iontach tábhachtach. Is cuma liomsa faoi sin ach de réir na húdarás sa i Má Nuad agus de réir na mic léinn, An bhliain ina dhiaidh sin, thaispeáin mé an tábla sin do na mic léinn agus tháinig a lán, níos mó daoine go dtí Maths Support. So, seo na huimhir. So, sa chéad bhliain, tá, so tá timpeall 8,000 mic léinn i Má Nuad agus tá timpeall 1,000 mic léinn a dhéanamh matamaitice. So, anuraidh, Sé an fáth nach bhfuil gruaig ar bith fágtha agam. Anuraidh tháinig 600 mic léinn agus sin an na cuairteanna agus bhí sé dochreidte anuraidh. So seo just sampla de na, tá sé dorcha ach just tá seomra againn, tá bord againn agus tagann na na mic léinn istigh, ní gá dóibh dul istigh, just téann siad istigh agus suigh siad síos agus thosaigh siad ag obair agus bíonn na Seo Jim McCabe just ag dul timpeall agus tá teagascóir eile ansin. Tá sé iontach suimiúil, níl tú in ann an difriúil idir an mac léinn agus an múinteoir a dhéanamh amach. Tá sé iontach, bíonn craic ar bith againn ann agus sin Jim ag pósáil mar sin. Tá sé iontach iontach maith, tá sé ag thabhairt cabhair bíonn siad i gcónaí ag argóint faoi maths. Níl an ceart acu i gcónaí ach tá siad ag argóint agus é a phlé. So, sin just sampla amháin de mac léinn. Bhí mé ag iarraidh fháil amach cén fáth nach bhfuil na mic léinn is laige ag teacht. Is fadhb mór é, tá an tacaíocht ann, tá an cabhair ann ach fós tá mic léinn nach bhfuil ag teacht. Agus sin sampla amháin. Tá eagla an domhain ar a lán daoine a admháil go bhfuil fadhb acu. Is fadhb mór é. So an cailín sin i Maigh Nuad, tá obair bhaile acu achan seachtain. Achan seachtain tá obair bhaile acu. Caithfidh siad é a thabhairt istigh. Tá ranganna teagaisc ina dhiaidh sin agus an cailín sin, bhí ceist amháin agus just, Níor chuir sí í isteach agus sin an fáth. Agus ceann eile, eh, is aoibhinn liom an ceann sin. Bhí sí maith go leor san Ardteist. Bhí, bhí sí maith go leor san Ardteist. Fuair sí, eh, eh, em, B is dóigh san Ardleibhéal. Fuair sí B san Ardleibhéal is dóigh. But applying them to other things. But níl an thuiscint acu. Sé an fáth. So. So, ar dtús, bhí orm fógraí a dhéanamh chun, chun, chun eh, eh, cad é an focal, tá sé caillte. Bhí, bhí mé ag chur fógraí achan áit sa ollscoil chun rá, táimid oscailte, táimid saor, Níl cost ar bith ann agus sin iontach leadránach. Tá sin iontach leadránach, táimid oscailte na lá. So, shocraigh mé ar cartoon a chur air. Em, leis, tá, bhí, bhí an, bhí an, achan rud eile ann. Is aoibhinn liom na cinn sin nach is aoibhinn liom an ceann sin. Just chun a bheith ar eolas ag na mic léinn nach nílimid i ndáiríre, just táimid in ann just suí timpeall agus é a phlé. OK. Caithfidh tú a bheith iontach cúramach so caithfidh mé seo, ní féidir leat an ceann sin a chur suas em agus ní féidir leat an ceann sin a chur suas em tá sé sin ar, ar, ar doras m'oifig ag an taobh istigh, níl sé ag an taobh Is aoibhinn liom an ceann sin. Ar aon nós, so, go sciobtha anois nuair a théann na mic léinn istigh, tugaimid scrúdú bunúsach dóibh, just a diagnostic test, chun a dhéanamh amach cén kind of caighdeán atá acu agus ansin chun cabhair a thabhairt dóibh ina dhiaidh sin tá cúrsaí ar líne againn so tá mé, beidh mé chun sampla amháin a thaispeáint duitse. OK? Eh. tá, bíonn fadhbanna ag mic léinn nach bhfuil a' dhéanamh mathematics, so tá siad a' déanamh eacnamaíocht nó socheolaíocht nó rudaí mar sin agus tá cúrsa eile ann. So just tá mé chun rith. Ina dhiaidh sin tá ranganna teagaisc breise againn. OK? Agus is é. Tá léacht acu, caithfidh siad obair bhaile a dhéanamh, tá ranganna teagaisc acu ina dhiaidh sin agus seo iad ranganna teagaisc breise ar fad just chun na rudaí atá ar na cúrsa ar líne a phlé. Cuireann na mic léinn ríomhphost don teagascóir le ceisteanna agus baineann an teagascóir úsáid as Symposium. So is saghas touchscreen atá i gceist agus tá sé in ann scríobh ar an scáthlán agus ansin tá sé in ann é a shabháil. So ní gá do na, do mic léinn rud ar bith a scríobh síos. Tá, tá siad in ann suí ansin agus ag éisteacht agus ceist a chur. Tá sé ionta, ionta maith. Em, yeah, sin, sin an rud againn. Agus thaispeáin mé Moodle daoibhse, yeah. Tá mé ag rith tríd go sciobtha. Is é sin an míbhuntáiste is mó. Is as Muineachán mé, ní Cabhán, ach Muineachán. Agus, ach anois, bhí sé iontach iontach maith sa chéad bhliain, so anois tá sé sa chuid is mó de na léachtanna agus tá sé iontach iontach simplí é a úsáid. Na tionscnaimh eile. an focal sin, scáileán craolta, so is saghas videos, screencasts agus podcasts a clárú chun acmhainní breise a bheith ar fáil do na mic léinn. Now an fáth don méid sin ná bíonn fadhbanna ag na mic léinn am ar bith sa lá, ar maidin, san oíche, ag an deireadh seachtaine agus Táimid in ann na Reusable Learning Objects a chur ar líne agus tá siad in ann iad a fháil am ar bith. Sin an rud is tábhachtaí. Míbhuntáiste? An samhradh uilig. Caithfidh mé an samhradh uilig a dhéanamh na rudaí sin. Agus anois Táim beagáinín níos tábhachtaí so tá mé in ann airgead a thabhairt do duine eile chun é a dhéanamh. Ok, is dóigh go bhfuil an rud sin críochnaithe. So tá mé chun cuid acu a thaispeáint daoibh. So tá a lán lán, tá na rudaí seo uilig saor. So má tá duine ar bith ar eolas agaibh ar duine ar bith, faoi na rudaí sin, just cuir, cuir email chugam agus. So seo é an, an, an, tá sé deacair é a fheiscint ach sin an Maths Support Centre, tá na, na, achan rud ansin, tá resources, so just tá mé chun é a thaispeáint, seo, agus tá muid ag iarraidh ehm na rudaí sin uilig, so seo, seo iad na, na screencasts, so na videos, podcasts, eh resources eile,

a bhí, nach raibh mórán rudaí, like mórán videos agus rudaí mar sin ann agus fuair muid airgead ón NDLR so caithfidh mé an ceann sin a thaispeáint daoibh, tá siad iontach maith so tá sé anseo agam, NDLR, so National Digital Learning Repository. Bí iontach cúramach, bhí mé ag conference amháin agus dúirt mé National Digital Learning Suppository. So, múnla nua is dóigh. Ach tá siad iontach, iontach maith, tugann siad airgead amach chun, chun, so tá a lán, lán rudaí ansin, ní amháin do maths, do achan ábhar, do Ghaeilge, Béarla, achan rud, tá siad uilig ann. Agus tá tú in ann airgead a fháil. So tá Peter a dhéanamh an ceann sin. So just ar ar cuid den ábhar nach bhfuil mórán videos ann agus táimid chun iad uilig a chur ar líne. Em tá ceann eile go sciobtha, súil agam. Sciobtha? Ok so bíonn em rudaí mar sin so just is saghas handouts. Yes. No. Ok, so just tá mé chun é sin a thaispeáint daoibh. So saghas handouts atá ar fáil leis na rudaí. So tá tá na tá tá an series sin just a sum, just chun rudaí a sum le chéile agus cha raibh rud ar bith ar fáil go beag. Tá a lán leabhar ann ach níl mac léinn ar bith ag iarraidh an leabhar a léamh. Ach tá na leabhair mar sin. So, just, tá, níl ach trí leathanach ann agus táimid in ann na rudaí sin a thabhairt daoibh. Tá sé iontach deas. Um, agus ansin tá a lán rudaí. So, for example, tá, eh, Math Centre, resources. Eh, so tá, mar shampla, Topic agus is féidir dul istigh ann. Tá sé don, eh, dara level agus don tríú level. So, Differentiation. Agus an bhfuil request ar bith ag duine? Em. product rule, rudaí mar sin. Ach is féidir le duine ar bith istigh, dul istigh ann, tá, eh, rud ar bith, tá, em, scrúduithe ann, tá, tá leathanach ann, tá video ann ar achan ábhar mar sin, tá siad uilig saor. So just ceann amháin. So just, just sciopaí.

Ok, déanfaidh sé. But, but, tá, tá just cá, dhá cheann agus ansin, so just dhá cheann eile a thaispeáint daoibh agus ansin beidh just rud amháin eile. Seo é Khan Academy ó, ó Mheiriceá is dóigh. Now, tá, cosúil le Samh níos luaithe, 38,871,521 lessons ann. So ar achan ábhar, now níl an Ghaeilge ann go fóill ach tá, tá algebra, tá mats ann, tá ceimic ann, tá physics ann, eacnamaíocht, airgeadas, achan rud mar sin, bitheolaíocht, tá siad uilig ann agus tá siad ag rá, tá sé iontach maith. So, beidh mé in ann na rudaí sin a thaispeáint daoibh níos déanaí. Is aoibhinn liom an ceann seo. So, níl sé seo mo caitheamh aimsire ag breathnú ar na rudaí sin ach tá, nuair atá mé ag múineadh rud ar bith i mo rang, téim ar líne ina dhiaidh sin agus tá video Ag an fear seo, Pádraig, ar an ábhar céanna, agus tá sé iontach, iontach deas, iontach maith, so just ceann, go sciobthaí, eh, writing, oh, that sounds brilliant, writing compound inequalities, so just chun a thaispeáint, but tá an teanga a úsáideann sé iontach, em, simplí, iontach simplí, agus tá sé iontach tábhachtach mar sin. Níl sé chun obair.

Rud amháin a fuair mé amach nach bhfuil a fhios ag na daoine go ginearálta go bhfuil stair le mathematics. So ceapann siad go go raibh na foirmle i gcónaí ann, nuair a bhí Dia mar ghasúr bhí an foirmle ann. Agus cha raibh sé ag, níl a fhios acu go raibh sé ag fás, go bhfuil maths i gcónaí ag fás. Agus. Is aoibhinn liom dul istigh go stair na matamaitice chun scéala beaga a thabhairt dóibh faoin ábhar atá á staidéar acu agus tá an website sin iontach maith, is féidir dul istigh topaic ar bith nó duine ar bith, mathematicians of today, biographies, so just scéal amháin go sciobthaí, an fear seo, Gauss, ar chuala tú riamh faoi Gauss? ceann de na full MacTutor biography ceann de na daoine, de na mathematicians is fearr riamh agus tá scéal ann nuair a bhí sé timpeall time's up tá mé an duine deireanach so is cuma liomsa just just cúig nóiméad agus beidh mé críochnaithe nuair a bhí sé timpeall seacht bliain d'aois. Bhí sé ar scoil agus bhí an múinteoir ag iarraidh aistí a cheartú. So shocraigh an múinteoir ar problem, maths problem deacair a thabhairt dóibh. So dúirt sé leis an rang, caithfidh tú na huimhir ó a haon go dtí a chéad a chur le chéile, a sum, a sum? To sum them. A shuimiú. A shuimiú. A shuimiú. Ok.

seacht bliain d'aois a lámh suas agus chonaic an múinteoir a lámh agus just lean sé ar aghaidh ag ceartú agus fág é d'fhág é Gauss a lámh in airde agus chuir an múinteoir ceist air cad tá cearr leat agus dúirt Gauss tá an freagairt agam so cad é an freagairt? An bhfuil fhios ag duine ar bith? 5050 So sé an an tslí a úsáideann Gauss ná bhí sé seacht nó ocht chomhair sé a haon plus céad céad is a haon agus a dó is nócha is a naoi céad is a haon a trí is nócha is a hocht céad is a haon agus fuair sé amach go sciobtha go bhfuil é caoga pairs mar sin so ansin 5050. Sé iontach simplí ach caithfidh tú a bheith ag smaoineamh faoi é a dhéanamh. So tá sé iontach iontach deas mar sin, na scéaltaí beaga. Ceann eile, is aoibhinn liom ceol. Is aoibhinn liom ceol. É agus is é seo Mark Oliver Everett, é an grúpa Eels. Tá sé tá sé iontach maith. Tá amhráin acu ar Shrek soundtracks agus rudaí mar sin. Ach bhí a dhaidí iontach cáiliúil mar mar quantum physicist, okay? Agus cha raibh fhios ag ag Mark go raibh a a dhaidí iontach mar fuair sé bás nuair a bhí sé óg. Agus rinne BBC documentary ar an fear seo ag iarraidh fháil amach. Bhí sé, dúirt sé go bhfuil sé go dona ag maths agus eolaíocht ar scoil. Ach le linn an uair, faigheann sé amach é tuiscint ar an obair a bhí á dhéanamh. So seo just clip amháin. Tá súil agam go bhfuil tú in ann é a éisteann. Tá sé iontach greannmhar. Hold on just.

Riosca ar Staitisticí. Tá sé iontach. OK, so an fear seo, Hans Rosling, tá sé as Sweden nó an Danmhairg, tá sé as a mheabhair, tá sé just, tá, ach i, i, thaispeánaim na rudaí seo do na, do na mic léinn agus tá siad, nuair atá tú ag iarraidh rud eicínt a mhúineadh sa rang níl siad ag éisteacht ach nuair a thaispeánann tú clip ó YouTube dóibh, oh tá sé i bhfad níos suimiúil so so just téigh mé ar ais níl suim ar bith agam sa statistics so téigh mé ar ais go dtí mark níl an rud sin ag obair is mór an trua é sin ok an an ainm atá ar an ceann sin ná parallel worlds parallel lives tá sé iontach iontach éasca é a thuiscint b'fhéidir go bhfuil sé ag obair anois ach no níl níl sé chun obair tá sé iontach iontach é éasca é éisteacht leo agus yeah b'fhéidir go stopfaidh mé ansin because tá na focail imithe anois